eje m na be mpa anyị a n'ebe a ka m jee jụọ ya maka arọbinagụ maka o nwezi ife anyị na-aghọta n'obodo anyị nọ n'ime maka na o nwe ndị sị na arọbinagụ na-adị n'ime ọfịa nwee ndị sị na ọ na-adụ n'ime obodo akụkọ wee karịa m wee jee na be mpa anyị a ka m jee jụọ ya maka arọbinagụ maka na a sị na ọ na-akakwanụ mma ka nwatakịrị na-eso okenye mana amazịkwa m maka ndị okenye nke ikpeazụ a mpa anyị n'ebe a wee sị m ee eh, n'eziokwu n'eziokwu nwa m na e nwekwara mgbe ọ na-ekotalụ nna ya akpa unu nwere ike na-achọ mpa anyị a ahụ do achọghị m iwepụta ya ebe a maka na ugwu bụ nkwanye nkwanye okenye nwere ugwu nwatakịrị nwere ugwu nke ya m wee jụọ mpa anyị a n'ebe a kedu ka maka arọbinagụ ndị obodo a ma ọ bụ ndị ụmụnna mpa anyị a wee sị m ee na nke bụ eziokwu bụ na e nwekwa mgbe ya na-ekotalụ nna ya akpa ee nna ya ebute ọfọ o butelu nna ya oche nke a na-akpọ mpata na ka ndị gboo si eme ya na o nwere ebe ha na-eje atụ nzu ata anụ m wee sị ya mpa anyị kedụkwana ebe dị ife ahụ ọ sị m na ya amazị kedụkwana ife a na-eme ebe ahụ ebe ahụ unu na-eje atụ nzu ata anụ kedu ife ọ nọlụ ya bụ ife nọlụ mpa anyị wee sị m na ya echetaghịzi m wee sị mpa anyị ka ị ga-esi asịzi m na i chetaghị mana i cheta na ị na-ekotelu nna gị akpa butere ya oche mpata icheta ị ka chetakwa na unu na-eje ebe ahụ atụ nzu cheta na unu na-ata anụ ebe a mana ị mazi ife ebe ahụ wụ ị nwekwuzi ike ịma ife ebe nya wụ ebe nọ m sị ya mpa anyị nke ọ dụzikwa mma ọ dụzikwa mma ọkwa unu bụ ndị gboo tụrụ anyị inu unu bụ ndị okenye tụrụ anyị inu sị anyị na anyị kawakwanụ ahụ ka anyị na-eso unu bụ ndị okenye mana amazị m na nke ikpeazụ anyị na-esozi unu bụ ndị okenye unu a na-eduzi anyị edu ka unu a na-aghọwuzi anyị aghọwu ọ dụzikwanụ mma bikonu m wee sị ka m bupụtakwanụ na ife a ka unu tinye ya ọnụ kedu ife merụ ndị okenye anyị amaghọ m na ndị okenye anyị ọ na-atụ ụjọ ikwupụta nke bụ eziokwu ka mgbe ahụ e webatara ụka n'obodo o nwere ife e melu ha ka ha niile na-akpazi ofu ụdị agwa okenye ị jụọla ajụjụ kama ọ ga-agwa gị nke bụ eziokwu ma o kwukwanụ okwu ka okenye gosi nke bụ nwatakịrị a malụ na ya bụ okenye achọghị ikwu ụdị okwu ahụ kama ọ ga-eme etu anwa ka okenye ọ halụ ntutu tali sị gị na o nwere ife dị etu anwa ee eh, ọ kwa a sị na ndị okenye kwesịrị ide edu anyị bụ ụmụaka ka anyị dee ejefie n'ụzọ mana ọ dụzikwa ka ya sị na ọkwanụ ndị okenye ahụ na-edufuzikwana ụmụaka kịta maka na ọtụtụ ụmụaka o nwere afa obodo m kara ịkpọ mana m kpọọ nya bụ afa obodo o nwere ike bute ndị kwe na ndị ekwena ka anyị kwanyere onwe anyị ugwu o nwere obodo bụ na obodo aha na ị batazia na ya o nwerọzi otu mkpụrụ ife ọdịnala dị ebe ahụ o wee bụrụ ka e wee sonye n'ife a na-eme n'ife gbasara ije ụka ọdịnala igbo enweghịkwana onye o gbochiri ije ụka belụsọ na ị na-eme nke mbute bụ nke ọjọọ ọdịnala igbo enweghị onye ọ nọchiri ije ụka dozikene ndị nna gị ha ị ya-ejezi ụka jebe n'ụka nọ ndị okenye anyị gwara anyị eziokwu ka anyị malụ nke bụ eziokwu ee ka anyị malụ nke bụ eziokwu ndị okenye anyị chọzi ije ụka ha jebe ụka ma ha gwara anyị bụ ụmụaka ha mụtara amụta nke bụ eziokwu na ihe gboo ka a ga-asị i fube ụzọ gị jebe na be okenye na okenye ahụ ga-edu gị ụzọ duo gị ije mana kịta amazịkwa m na i fuwe ụzọ jee na be okenye na okenye ahụ ọ ga-edukwa gị nke bụ ụzọ duo gị ije ka anyị kwukwa na eziokwu a ka na-ekwu okwu na-eti mkpu na ụmụaka kịta ụmụ agbara ọfụụ kịta na-emezi mkpamkpa na-eme ife dị iche iche kedu ife e chelu na ọ ga-abụ e ife o kwesịrị ịbụ maka na ndị okenye kwesịrị ịkpazilu ha ụzọ gwa ha onye ha bụ ndị okenye dị etu ahụ enwezi nke na-alụ ọrụ ya ụmụaka chetakwanụ na ụmụaka dị ka ome ji na ka ji na-eto ka ị na-edozi ome ya ome ya wee nwee ike soro etu ahụ i si edozi ya welu na-aga mana ọ bụrụ na ị hapụ ya ọ gbasasịa n'ala ndị okenye anyị hapụziri anyị bụ ụmụaka anyị wee na-agbasasịzi n'ala ebe onye si fụ o tinye isi ebe onye si fụ o tinye isi a ka na-ekwu ka a chịkọta nke e mebiri emebi ndị okenye anyị wee nye aka ụmụaka wee na-adafụsị ụmụaka bụzi ebe ha metatabara nke ha che na ọ nya bụ nke ọma ha emee e wee hapụzie anyị bụ ụmụaka anyị na-akpafu na-emezi nke o si sọ anyị nke anyị ji aka anyị cheta chee na ọ dị ka ọ nya bụ nke ka mma onye ọbụla etinye isi etu ahụ a ka na-ekwu ka a chịkọta nke e mebiri emebi ndị okenye anyị wee kpanyekwuola anyị ụkwụ site n'ịgbachi nkịtị a fụgodo ife ka ọ na-emebi a gbachi nkịtị ọ dịka a ya-asị na ha niile na-atụ ụjọ ha pụrụ kwuo okwu ha ma ha pụrụ gwa gị nke bụ eziokwu e jee n'ụlọ ụka ha achụgazie ha n'azụ oche ndị okenye anyị nenekwanụ ife a unu makwa na aha asị okenye na o metahịa na ife a na-agwa okenye bụ nna anyị ma ọ bụ mama nnukwu nenekwa ife ọfụma ndị okenye anyị nenekwanụ ife ọfụma nenekwanụ ya ọfụma ka ụnụ marụ ka etu a ka o si kwesị ịdị na anyị bụ ụmụaka jizi aka anyị adụ onwe anyị ọdụ ma nke dị mma ma nke adịghọ mma ma nke kwesịrị ma nke ekwesịghọ ka m jedebegodo ebe a ọ bụrụ na nke a bụ izizi ị na-esonyelu m ndewo daalụ ife anyị na-eme ebe a bụ ịtụsa nkwado ọdịnala Igbo ọ bụrụ na ị na-esonyebulu anyị na mbụ a sị gị daalụ jisie ike ike agwụkwana gị hmm? ee eh, maka na ọ na-abụ aka nni kwụọ aka ekpe aka ekpe akwụọ aka nni ọ dụghọ fecha fecha ị na-akwado mmadụ deemenụ hinne afụrụ m unu n'anya maka nke dị etu a wee na-asịkwanụ ka i nye aka pịalụ m aka n'akala ịfụnanya tinye okwu na ngalaba okwu ma nyere m aka gbasaa ozi a ka o rute mmadụ niile ntị ka anyị wee zọọ otu onye maọbụ mmadụ naabọ ndụ ndewonu Ewu amụọna n'ọgbụlị, akwụ achago n'ọdụ igu, ncha emego n'ihu odogwu. Nwanne anyị nwoke a na nwanne anyị nwaanyị a, fa na-eme enyi dịka e, nwoke na nwaanyị si eme enyi. Ha wee megidozie wee ruo na ọ ga-adabalụ ha. O wee bụrụ na nwanne nke nwaanyị ga-anụ di, fa naabọ wee kwekọrịta na ha ga-eso wee nata n'ụlọ na be nke nwaanyị ka ha wee welu n'otu aka ahụ wee kọwaa onwe ha n'ebe ndị be ha nọ. Oge fa narutere ụlọ, o wee bụrụ na ọ ofu nnukwu nna jikọrọ ya na ya naabọ, nke nwoke na nke nwaanyị a na-akwado anụmdi na nwunye. O wee bụrụ na ọ ofu nnukwu nna jikọrọ nya na ya naabọ nya na o nweghị ife mekatalụ ka ha naabọ nụọ dịka di na nwunye si anụ di na nwunye o wee bụrụ ife ọgbara ọfụụ na-ebutela anyị n'ana Igbo a na-ekwu nne na nna onye na ọ nọ nọ nya kaba ahụ kpọlụkane nwatakịrị ọ mụtara n'afọ kpọnata ụlọ ka nwatakịrị mara ebe o si ebe o si amara ya o were otu aka ahụ wee fụ ndị ọ bụ nya na ya naabọ ndị bụ nwanne ya ndị o kwesịrị ka nya na ha na-emekọ na ndị o kwesịghị ka nya na ha na-emekọ mana anyị bụ ụmụafọ Igbo na-abụ na anyị mụta anyị agbakarịa na nke ikpeazụ abụzi na a na-anọkwuzi n'ọrụ oyibo agba nkwụ nwaanyị ife a fụghọ n'ikpu nne ewu a fụ ya na nke nwa ọ kwa na ife alụ ka ọ wụ emegide ife ruo ka a ga-eke nwatakịrị di kama a ga-akpọrọ nwatakịrị naa n'ụlọ ka ndị ichie na ndị ana ngwu marụ na nwa ha na-eje ije di a nọrụ n'ọrụ oyibo kee di ebe ahụ ka a ya-anọ mụso ụmụazị ụmụazị anyị ejekata ije narụ ụlọ malụ ebe ha si malụ ndị bụ nwanne fa na ndị abụlọ nwanne ha nke eriri afọ malụ ebe ha ya-akpagide wee kpafe n'agha n'agha ife alụ na-emezi nwanne na-anụzi nwanne nwanne na-edinakwuzi nwanne onye ka a ya-ata ụta Ọ ụmụaka na-amaghọ na onye a bụ ọbara ya ka ọ wụ nne na nna na-anaghị akpọrọ ụmụazị ụlọ ka ọ bụ nne na nna na-anaghị akụziri ụmụazị ebe ha ya ebido na ebe ha ya ejedebe ị jụọ ya ọ sị gị na ya achọrọ ife ndị obodo ị chọghị ife ndị obodo ma ị gbachakwa ara gbachaa ebunata gị n'ozu ụmụaka wee jezie na-edina onwe ha ụmụaka jezie na-anụ onwe ha ife alụ kwuru ife alụ a na-eme n'elu obodo anyị nọ n'ime ya ụmụafọ Igbo nekwanụ ka ọkụ ndị nna ha gụnyere anyị n'aka na-achọ ịnyụnahụ anyị onye ọbụla tinyeziri isi n'ọfịa onye ọbụla na-ebe na ọ gbasaghị ya na ọ gbasaghị ya biko na onye ka ọ ga-agbasazi onye ọbụla ruo ọ na-asị n'isi ya na ezinụlọ ya n'isi ya na ezinụlọ ya ma ife daa mberede amachọba ndị obodo oluzie ka anyị achọ ndị obodo ọ bụrụ na onye ọbụla tinyere nọọ n'isi ya na ezinụlọ ya ni- kedụzi onye ya agbakọnatazi nya bụ ndị obodo a na-ekwu okwu ya ndị okenye anyị na-enejekwuzili anyị enwekwuzi nke chọziri ịgwa anyị eziokwu o nwekwuzi onye chọziri ịpụta kụziere ụmụaka ife ndị ife ụmụaka na-amaghọ
onye ọbụla duziri aka wee baa ime ọfịa o wee bụrụ ife ifere bụrụ ife anya mmiri bụrụ ife alụ alụ kwuru alụ ruo ole mgbe ka a ya akpụcha alụ na-eme n'ala igbo a ka na-ekwu na ọzọ mere ọzọ emekwasịkwa biko na ụmụafọ igbo onye mụtakene nwa ya kaba ahụ kụzielu nwatakịrị na onye a bụ nwanne gị ka ọ hakene m otu a n'ọnụ ada ndị igbo bụ afa m